Okay, mmadụ nọ na shop. Okay. Mmadụ nọ ya. Ah. Ka anyị dị ebe a nwoke m. Oh, man of God. Ị natakwara ego? Mba, onye m sịrị ya. Bros, enwere m ebe ego. Bịa ghọtara m ife ọ na-ekwu ka m ghọtagodo. Iwe ọkwanago, apụta m kịta ọ sị na ị bụ man of God. Na nya bunye gị ibe. Asị ya eme ego.
Kọwalịa ya, kọwalịa. Ọ man of God, ọ bịa ọ bịa zi ozi ọma ebe a so o zisi ozi ọma buo amụma sị by this time o echi niile na ngwa afịa ga-eju na shop ebe a so m wee sị ka a appreciate ya yes
gbọọ nna ahụ kọwanụ ka m mara ibe a na-ekwu na-ekwu n'ibe akpachakwa mpa n'anya ma ọ ọ dị akpata ihe ndị enigwe ị ma na ọ na-akụkọ ihe moto gbanarị ọ ya akpọ onye o nwe ebe ọ ọ mara na- ọ na-adụ agbagharị abụ m man of God ebe a ka m na-aga na-ejere onwe m ya na m lute ebe a mmụọ nsọ kpọọ m sị m na shop a na ọ shop nwa ya nwoke na m bịa ebe a ka m ndị clear mkpamkpa bata ebe a wee megide ekpere nwude ekpe m na ebe a ekpegide e, e, e ekpere bụ nwe nnukwu ọgwụ a dị ịtọ so na mee viam viam viam gbapụsịa ọgwụ apụghị ebe a mụ agwa gị ịnweta ka arụsị ka m bịa nwoke m
na-ekwu Chineke wee sị m na m bụ ama tụkwasị ama ebe a na ọ sị na by this time echi niile sure ma ma ma m ka esi mee mana ebe a eju eju nke ngwa ahịa by this time n'echi niile egwu dọsio yes ịdịcha ebe ị na-ekwu ọ ọ ọ ọkwa echi bụ echi nke a ozi e zi m ka m zi ọ sọ ziri ozi mụ agwa gị bịa ṅụọ mmiri nwanne m bịa ṅụọ mmiri nụ nọdụ ala ka m chọrọ ụlọ n'oche n'oche Hey, hey, sorry nna m ee ee

nọda nwoke m bịakene bịa bịa a na-ekwu ị na-atagharị biscuit ị na-ata biscuit nna e nwe ihe i kwu kịta a gba m gharị by this time echi echi niile na shop m a ga-eju eju ya gwakwa chineke na abịa mma azụ na mama ya na ma azụ nụrụ ya okwu okwu okwu enwe bụ okwu nwoke ma okwu okwu mmụọ nsọ ọkwa ya na pastor na ị kpakwara ike o ị ma na ya menụ anyị ebunyekwu ngwongwo n'ebe a na amala ka ife ndị ọrụ enigwe ebunyekwu ngwongwo mana ngwongwo a eh, eh. a ga-eji Datsun truck in fact ibe ibe ị na-ekwu maka ibe i kwu kịta ma awake half shop a mana ibe niile a ga-abụ tomorrow na mgbede apụtara anya echi ibe niile anyị kwu mere a n'ebe akpa m eje kpọọ Dyna were ya loaduolu gị ebe a so nwanne m ihe mere anyị cha ga-anọ echi niile adịtị mmezi n'anya mụ na ya na-akpa
na ebe gị na na-eje ka side ụlọ anyị na-eme ya ka ị nabazie ya dị e, e, okay ka ibe m da anazie ya ọkwa shọtọ bụ ya m sị kpọchie gị ezu ule oga mụ na-anọkwa ebe a taa o A sị ka m naa echi ka m bịa ka ebe ị na-ana eje ka ebe ọ dị ka ya na ka nna jụ Eh, yes, be m echi ka m bịa ka m bịa buruzie truck ife ahụ i buru n'amụma ya emekwa o ọ bụkwa na isi ọnwụ na ihe ana nke m ahakwa ese okwu nabala onwe gị ọ bụrụ na ị chọrọ ịna na ị ma na ị bụ ebe ahụ ị na-ekwu na ị bụ full grown gụọ bụ full grown man of God

o bunye m ọpịn na ọ nara m ego
egwu dosuo ee man of god ọ ya o kwuru ka m bịakwa N- nwa nwoke a bunyere gị ife a ka ị pụọ na junction Ee, ee, ee. ọ bịaza ka i nye ọ na-ele ike so otu a ka i si mee ka otu ihe ọ bụrọ sọ mụnwa na-eme ọ na ka ma ndị mụ na ọgbọgọ ndị ọzọ na a na- a na-ejechakwa oshi ọ bụrọ mụnwa na-eme ọ bụrọ sọ mụnwa okay group unu bụ ndị oshi man of god ndị oshi ọ ọ bụrọ sọ anyị mụ ha ncha na- ha ncha na-eme ofe ife a Onye- onye onye amagbo tata biko biko mgbe ọ bụ maka taa ngwa ngwa ife niile na-efu ebe a ị ga-akwụ ụgwọ ya a sị na ọyịkwu eziokwu ise esete gị furu ekwesịghị okwu m eziokwu eziokwu ya pụtachara so anyị ma na ị dị sure ife ị na-ekwu adị n'ọsọ nke a ka i merugo gafere oke naba oke okwu adọrọ ọnụ ka mgbere gwanụ mpa gị gwanụ mpa gị o nwere ife ị chọ ịgwa m ego bụ nza ị chọ ka ị narị ya nna nwoke ihe ihe mere na ihe mere bụ na unu na-abọ ga-anọ ebe a ka m jee pụta ọ bụ maka iko ike ga-ejugo ịga America adịrị ya onwe ife na-akpọrọ m aba gị na na-abụ satụrụ ebe ọ na ị ma na ị bụ odogwu ị gafere nabala onwe ọ bụrụ na ị bụ man of God naba ụna ka m naa ka m jee ozi pụta